We are back now ayi tabweraso ndithudi over the weekend nde kwachitika zinthu zochuluka kwambiri eh atingakambe bwanji kodi Eh, a mcp enaso tu akunena kuti iwo akhala akulowa ndekuti mboma chaka cha 2030 ndipo akulimbitsana mtima of course nde side yathu tinaiso ndekuti tili kalikiliki ndithu kuthamangitsa za ku polisi kunena kuti mwina mwake mkulu amene linamutapa uja akumane ndi lamulo bwinobwino tilipange trace mpakana mu court i think lero akhala akulowa mu court ndi mmene apolisi anatiuzira dzulo ayi ayi ayi tiyambireso ndekuti no back to the business magaye kulitu makosana ku kasungu kumeneko achipani cha mcp iwotu akunena kuti akhala ndithu akubwelera m'boma mu chaka cha 2030 ndikhulupa zonena kuti no mawa wawanda ajawo not even kumalimbisa mtima anthu ngati achina chakwela achina chimwendo fans akuluakulu aja aku mcp akamamva mau ngati amenewa ndikukhulupila zoti mwina mwake azitha kumalimbitsidwa mtima anyways tifotokoze bwinobwino kuti chachitika ndi chani kodi ku kasungu makamakatu ku mawa kwa boma la kasungu Kumeneko komiti ya chipani cha mcp imalandira ndekutitu MP wina amene anaima payekha nthawi imeneyo nde anapezekatu wawina basi akufunano alowe ndekuti ku chipani cha mcp amenetu dzina lake ndi Felix Nkhoma so chinachitika nchonena kuti iyeyo anaima payekha kumeneko ku dera la kumawa kwa boma la Kasungu kenako wapezeka zoti wawina apano tsopano akufuna kulowa mcp and walowa chipani cha mcp now mwambo womulandira mkulu ameneyo ndikumene kunapezeka zonena kutitu basitu um, wapampando woyang'anira chipanichi kuboma ku ku chigawo chimenecho yemwe dzina lake ndi chisomo mbembeza Basitu wayamba ndekuti kulimbikitsa fans imene imatsatira mcp kumeneko iyayi makosana mukuziwa chani ifeyo tinatuluka m'boma inde komano musataye mtima iyayi osagiva osafowoka iyayi mukuyenera kuziwa zonena kuti panopa ifeyo tikupanga zoti tiyang'ane chisogolo and tikupanga ma tactic ose njira zonse zoyeneleza kunena kuti no chaka cha 2030 Tikulowaso m'boma tikubweleraso m'boma ifeyo chipani cha mcp nde osati kuti mufowoke za ndani I believe kunena kuti zimenezi nde kuti ndi zija zoti not even anthu ngati achina chakwera, achina chimwendo banda, achina Jessie Kabwila akamava zinthu ngati zimenezi nde kuti kumavano kulimbikitsika zonena kuti aah even pa ground nde kuti akuti tibweleraso m'boma. Eh, fwa nde kutitu eh, pali zina zake zimakhala ngati ndi maloto chabe tu amati maloto achumba eti Mm, kumalota nde kuti uli ndi mwana maloto chabe zinazi ayi koma akunena tu motero akuti akhala akubwereranso mboma nanga tinganene motani ndipo tu kubwera apa nde kuti uyu Felix Nkhoma amene amafotokoza iye ali iyayi Inetu apapa ndizonena kuti no ndizoti apapa ndi kachidwi changa kutukula derali komanso nde kuti kudzipereka kunena kuti no chipani ta tichitukule chipite pasogolo chisafe ayi mawu abwinotu kuchoka kwa munthu amene walowa kumene mu chipani alright chomwe tabweretsera nkhaniyi ndi chani kodi ma guy nkhani ina iliyonse timayibweretsa pa zifukwa nkhaniyi tayibweretsa pa zifukwa zonena kuti akuti 2030 mcp ndi zonena akhalanso akulowanso m'boma Eh? And sizoti ndi yekhayo amene amayankhula zimenezi ndi anthu ambiri kwabasi tikukamba nde kuti achina Jessie Kabwila achina Ken Msonda wina aliyense wa MCP amanena ife tikhala tikubwereranso mboma 2030 koma tikufuna tiyang'ane nde kuti no ma facts on the ground eti yeah ma facts on the ground zinthu zomwe no tingathe kumakamba ndi maumboni ndithu aja ooneka ogwirika omvetsetseka bwinobwino Ok kwa zaka 26 akuluakulu chipani cha Malawi Congress chakhala ndekuti chili ku mbali yotsutsa boma mwaiona imeneyo kuyamba nthawi imene ndekutino Atcheya anayamba kulamulira ndi udf nthawi imeneyo ndiye kutino Congress inapita basitu kotsutsa kudzafika ndekutino mu 2020 Pameneno nde kuti a Peter Mutharika anapezeka zonena kuti no agonjetsedwa ndi a Chakwera. Komano sanali a Chakweratu amene anagonjetsa a Peter Mutharika chifukwa a Chakwera omwewo analephera kumugonjetsa Peter Mutharika mu 20 cha? mu 2014. Nde 2020 chinachitika nchani kuti iwowo akapezeke kuti amugonjetse Peter Mutharika? sanali achakwera amene anagonjetsa Peter Mutharika anali nde kuti achilima ndi achakwera mwaiona imeneyo so ndizonena kuti zaka 26 zonse zija amalepherabe kuti achotse chipani chipani chimene chinkalamula kaya anali udf kaya inazabwera dpp komano mcp imalephera kuchosa nde kuti chipani chimene chimalamula payokha mwaiona imeneyo Now here we are tafikano ndekutino 2020 anaona zoti apapa tilepheraso kuti titani tichotse tionjezera zaka kuti zikhale zaka 27 ti- tili ndekuti kudya ka- kazingati kaya tili kumbali yotani yotsutsa e tionjezera zaka anaona zoti okay apapa chimene tingapange timenye alliance tionjezere mphamvu zina zochoka kwa ena azatithandizire mwayiona pa ground tu pamenepo manambalatu amenewo unapezeka zoti notino mcp inaonjezera mphamvu zochoka ku utm osangoti utm yokha kunalinso ndekutino tima percentage tina tochoka ku pp kwa amayi banda kubwera ndekutino zipani zonse zimene zinali mmene muja achina ndekuti uh, Enoch Chihana amene aja Nde Aford anakapeleka ndithu tima percentage tina take towonjezera kumene kuja nkuwapatsa mphamvu a chakwera ndi mcp, tonse alliance ndikupezeka zonena kuti no basitu mcp ija yatsogola ndikawina. Now chifukwa chonena kuti inali ndi percentage yayikulu ku kamgwilizano kawo kenako mcp payinalingalira zonena kuti okay i think atsogole ndiwo nde amangoziwa ngati boma ndi la mcp. mcp inawina chisankho mcp inawina chisankho deep down everyone knows pa ground amaziwa wina aliyese kuti kuti no inali nde kuti no mphamvu zochita kusonkhelana kupanda kusonkhelana mphamvu sizikanatheka mwayiwona imeneyo fine zinayenda motelo ma guy here we are nde kuti 2025 ma guy aja achosedwaso m'boma a mcp aja sinangano anapezeka anathamangisa zipani zizawo zija zithamangisa thamangisa osalapo okha, panopa tili nde kuti mu 20 25 achosedwaso m'boma dpp yabweleraso ndekuti ndi a peter muthalika akunena kuti 5 years yi peter muthalika alamulira bwinobwino mpakana akafika ndekuti 2030 2030 ija ndipameneno chani mcp ikulowaso m'boma ibweleraso m'boma awawatu a chisomo mbembeziwa akuyankhula motero koma kukambabe zonena kuti kodi no ndizoti no mukulota chifukwa ndekuti pa ground pa sizoti manambala asintha manambala akanali chimodzimodzi mwinanso side yanuyonso manambala akhoza kupezeka kuti agwanso kusiyana ndi kunena kuti mwina mwake kuonjezereka chifukwa cha history yomweno mwasiya nthawi imene mumalamulira mbiri yosakhala bwino mbiri yomweno anthu akamakumbukira ulamuliro zabwino zimakhala zochepa zoipa zimachuluka ndiye tiziziwa kuti zambiri zimene akukumbukira anthu ndi zoipa makamaka njala nde kuti ndi chitetezo ma guy amanyamula zikwanje aja zina zoti zo mwina fanz ikamaona zinthu ngati zoti akumakumbukira za zija mukayambira zoti fanz ibweleraso kuno kuti iyayi tizavotera tizavotera fanz inaso kumapeza kuti ikuchidropaso chipanicho inde sizoti oseya koma ikuchidropa nchifukwa chake even awawa achisomowa mbembezi mbembezi amenewo anakhala pasi ndikumakamba zonoti iyayi tisafoke tisafoke fa kuziziona kuti ngakhale kumamidzi komweko kuli fanz ina yake yomweno ikufooka ndi mmene zikuyendera kumeneko ku chipani komanso ndi mmene zinayendera chifukwa ndiye kuti no kuli chipwirikiti kumeneko, kuli ma division, kulibe ndiye kuti kuona kuti ah, tsogolo silikuoneka kuti kodi likuyenda motani, zinthu ngati zonsezo plus ena aja akumangidwa aja fanz ina yake kupezeka kuti basi tikufoka foka ayi koma nkhani ndi imene ndikukhulupirira zonena kuti zimenezi ndi zokondweretsa kwambiri achakwera ndi anthu ena kumalimbitsa mtima kuti ah, apa ndiye zikuoneka ngati tizabwereranso koma Chomwe tinganene chonoti no bwanji tidikire 2030 abwere kumeneko kuli mayankho a zonsezi ndithudi. Akuti.